So Dia dhaoibh, a chairde, agus fáilte thar n-ais go dtí comhrá Tech Féile 2021 liom inniu. Tá Seán Ó Chualáin ó Aniar TV, go raibh míle maith agat Seán as ucht a bheith liom inniu, conas tá cúrsaí. Thar cionn, thar cionn, tá an ghrian ag scaladh. Tá sé go diail ar fad, nach bhfuil? So Seán b'fhéidir go dtosnóimíd amach agus go dtabharfá b'fhéidir roinnt cúlra fút féin cárbh as duit agus b'fhéidir cúlra faoi d'óige chomh maith. Hm.
Bhuel d'fhás mé suas in Iorras Aithneach i mbaile beag Loch Con Aortha agus d'fhreastail mé ar Scoil Chill Chiaráin agus ansin chuaigh mé ar aghaidh go Scoil Phobail Mhic Dara i gCarna. Is beag suim a bhí agam i gcúrsaí ríomheolaíochta agus na meáin dhigiteacha ag an am mar ar bhealach ní raibh sé ann. abair faoi lár agus deireadh na naochaidí. Ach is cuimhneach liom gur thosaigh cineál, thosaigh roinnt daoine a bhí ag déanamh an Ardteist, thosaigh roinnt de na mic léinn ag dul go Gaillimh ag déanamh ríomhairí agus ríomheolaíocht agus muid ag rá linn féin a bhí níos óige céard é sin? Ní raibh sé ag déanamh aon chiall dhúinn céard a bheadh ann. Ach is dóigh gur chuir na leaids síos é, nó na cailíní síos ar an CAO ag an am agus sin a fuair siad. So ní raibh an earnáil seo atá anois ann ag an am. Ach ansin bhí rud a bhí tosaithe ag an am ná TG4 agus bhí borradh san aer agus bhí cineál ba ré nua, thuig daoine go raibh go mbeadh fostaíocht ag tíocht as seo agus gur rud nua ar fad é, caithfidh tú cuimhniú bunú stáisiún teilifíse i 1996, ba rud mór millteach a bhí ann. Go háirithe do phobal na Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge, you know, tá na mílte stáisiún teilifíse anois ann agus deis againn ar chuile cheann acu ach ag an am, Ba rud mór é nuair a bhunaigh TG4, ba rud mór é nuair a bhunaigh TV3, ba rud mór é nuair a athbhrandáladh RTÉ2 go dtí Network 2. Ba rudaí móra é, so ba léir go raibh ag an am go- go- gur- gur tús ré nua a bhí ann agus em, shocair mise cineál, ní raibh aon cúrsaí teilifíse i nGaillimh ag an am, so chuaigh mise go, go DIT, rinne mé, rinne mé staidéar ar na meáin cumarsáide.
Ana-mhaith, ar fheabhas. Agus ansan, so chaith tú cúpla bliain i B'l'Áth Cliath i mbun staidéir agus ansan cén post a fuair tú as an chéim sin ansan? Bhuel, ba stiúrthóir scannán a bhí uaimse, theastaigh uaim bheith ag obair sna scannáin, sin é agus san obair sin ach thuig mé go luath nach, ní raibh an deis sin ann, i ndáiríre agus má bhí mise ag iarraidh bheith ag obair i gcúrsaí i nGaeilge, Ní raibh sé ag goil ag tarlú. You know, chaithfinn dul i dtreo na teilifíse. Agus ar ndóigh, bhí TG4 ann. D'éirigh liom post a fháil le TG4 mar, mar, mar teicneoir agus bheith ag obair istigh sa, sa, sa, sa, sna craolacháin. Ach is dóigh, theastaigh uaim i gcónaí a bheith ag plé agus a bheith, a bheith ag cruthú ábhar. Agus, ehm, chonaic mé freisin go raibh daoine ón, ón Spidéal, ó Chois Fharraige, ó ceantair eile, daoine óga a bhí be, beagán níos sine ná mé féin, ag déanamh cláracha teilifíse den scoth.

agus sé sin an tábhacht ag tosaí amach mar stiúrthóir nó mar ealaíontóir mar duine cruthaitheach. Tá an taighde sin an rud is tábhachtaí agus dhomsa bhí an taighde agam féin, tháinig go leor dhe ó mo chloigeann mar ba duine den phobal mé agus thuig mé ar bhealach amháin nó bealach eile céard a theastódh daoine a fheiceáil agus as sin rinne mé roinnt go leor clárachaí bunaithe ar daoine a bhí i mo phobal agus sin túsphointe iontach dhom díreach léi Bhí an taighde agam, ní raibh ann anois ach a dhul ag obair le daoine cruthaitheach, ceameradóirí, eagarthóirí, le cúnamh a thabhairt dhom na scéalta seo a inseacht. So bhog mé ar aghaidh ansin ó na clárachaí sin, a bhí go háitiúil, agus dhírigh muid, dhírigh mé ar chlárachaí ceoil, ar spóirt, agus freisin ar chlárachaí de réir a chéile a bhí eh, a mbeadh tóir go hidirnáisiúnta air. Agus d'éirigh go han-mhaith linn ansin, arís bhí mé ag obair le ceameradóirí, eagarthóirí, fir fuaime, mná fuaime, daoine cruthaitheach. Agus ehm d'éirigh liom agus anois tá mé ar ais mórán ag déanamh an rud céanna a thosaigh mé amach ag déanamh b'fhéidir beagnach scór bliain ó shoin ag cruthú ábhar ehm do chroílucht féachana TG4 ar ndóigh níor tugadh croílucht féachana orthu ag an am tá an lipéad sin orthu anois ach is lipéad mhaith é agus ag baint an-sásamh as ag obair leis, tá mé mar léiritheoir anois agus b'fhéidir taobh thiar den rud níos, beagán níos mó, agus ag obair le stiúrthóirí áitiúla ag obair ar chlárachaí nós Bádóirí, Bailte, Club, Saol Trí Ghaeilge, Gaeltacht 2020, Tearmann, go leor de na clárachaí a fheiceann tú ar TG4 teagann siad amach as Aniar.
Ar fheabhas, an-mhaith. Sin thar barr, Seán. Agus saghas, go bhfuil turas le feiscint ansan ón tús go dtí an áit ina bhfuil tú faoi láthair. An b'fhéidir just go mbeidh plé gairid againn ar na hathruithe atá tar éis teacht ar chúrsaí teilifíse le blianta anuas agus cé chomh tapaidh is atá baint mhór ag an teicneolaíocht leis faoi láthair? Cad a cheapann tú faoi sin? Bhuel, chuile athrú atá tarlaithe, is é an teicneolaíocht is cúis leis. Mar tá an rud bunúsach céanna mar a chéile, tá tú ag inseacht scéal le pictiúr agus le fuaim. Ag an am a thosaigh mise amach bhí luach b'fhéidir 60,000 ar ceamara. Ní raibh deis ag stiúrthóir cead aige fiú amháin a lámh a leagan ar ceamara. Yeah, cinnte, yeah. Agus i dtaobh eagarthóireachta theastaigh Drive mo mhéidse dhuit. Anois tá Drive beag bídeach mar sin in ann an méid stóras céanna a bhí againn ag an am sin a thóg bloody leath seomra a dhéanamh. So tá chuile agus ina theannta sin, Bhuel, gabhfaidh mé thríd an próiseas teilifíse ar fad, sa réamhléiriú, tá Google a'd le taighde a dhéanamh. Tá, is féidir an t-uafás eolas a fháil agus is túsphointe iontach é le haghaidh do chuid taighde. Tá sé sin ar fad ann, tá tú in ann a dhul isteach sa cartlann RTÉ, cartlann BBC, cartlann Getty Images, feiceáil an cartlann seo uilig atá ann, sula gceannaíonn tú tada agus feiceáil an bhfeileann sé do scéal. Ansin sa léiriú, mar a dúirt mé, tá na ceamaraí nua ann, tá tú in ann a dhul agus, scannán a thaifead ar do fón, níl sé sin déanta agam, but tá ceamaraí beaga bídeach le DSLR is féidir leat iad sin a úsáid. Ceamaraí beaga arbh fhiú, b'fhéidir cúpla míle. Tá siad sách maith le craoladh agus is féidir leat thú féin a bheith mar chuid den phróiseas. I dtaobh an eagarthóireachta arís, thosaigh mise amach, basically ar téip a bhí muid ag déanamh an chéad rud ar feadh an chéad cúpla bliain, so bhí ort é sin a dhigitiú isteach agus ansin thosódh tú na peictiúir a bhogadh thart agus rudaí mar sin a dhéanamh. So d'athraigh sé sin. So tá an teicneolaíocht théis an jab a athrú ó bhun. Agus théis é a dhéanamh i bhfad níos éasca. Agus ciallaíonn sé freisin go bhfuil sé níos éasca ag daoine theacht isteach san earnáil, go bhfuil daoine b'fhéidir in ann a bheith ag stiúradh agus ag déanamh ceamaradóireacht. Agus b'fhéidir déanamh fuaim freisin ar an láthair céanna mara bhfuil buiséad mhór agat. Agus ansin díreach má tá iMac a'd nó laptop maith a'd tá tú in ann an eagarthóireacht a dhéanamh. So tá sé théis na bacainní uilig a bhí ar dhaoine theacht isteach san earnáil a thógáil as agus tá is féidir dhul isteach san earnáil anois i bhfad níos éasca agus tá sé sin seo díreach tá tá an éireoidh leat ag brath ar cé chomh maith agus atá tú agus cé chomh dírithe is tá tú ar an ar an sprioc.
Cinnte, nó gan dabht agus is léir go mbeidh athrú mór ag teacht like tá sé ag bogadh chomh tapaidh sin. go mbeidh rud éigin difriúil ann laistigh de chúig bliain chomh maith agus go mbeidh an méid sin difríochtaí le feiscint chomh maith. Is dóigh liom go bhfuil na hathrachaí bunúsach tarlaithe ó thaobh rudaí bheith digitiú a bheith déanta ar ábhar, athróidh rudaí agus an rud is mó tá muid théis a feiceáil i ndáil le cúrsaí teilifíse ná na meáin shóisialta agus na bealaí in ann na meáin shóisialta a úsáid le aird a tharraingt ar lucht féachana. Tá TG4 ag déanamh jab mhaith sin faoi láthair agus go leor den obair a bhí mé féin agus an stiúrthóir Donncha Mac Con Iomaire ag déanamh leis an sraith Bádóirí. Bhunaigh muid pobal ar líne agus ansin as sin d'fhás an clár abair tháinig na views a bhí muid a fáil ar na físeáin a bhí againn, bhí na céadta míle duine ag breathnú ar na físeáin sula ndeachaigh an clár amach ar chor ar bith. agus bhí tóir air agus tugann sé sin cineál muinín dhuit go bhfuil tú déanamh rud maith agus go bhfuil suim ag an lucht féachana ann agus freisin tugann sé muinín go TG4 agus go na stáisiúin teilifíse yeah tá rud eicínt againn anseo gurbh fhiú a bhrú agus is is dóigh liomsa gur as sin eh, as an an suim a cuireadh ann sna meáin shóisialta go b'in an chúis go dtáinig an dara sraith Bádóirí agus go dtáinig clárachaí eile as sin agus Bailte rudaí eile mar sin. So tá tionchar ollmhór ag na meáin shóisialta mar tá tú cineál níos, tá tú níos, tá tú céim amháin níos gaire do do lucht féachana. Tá tú, tá tú ina bpóca agus deis acu breathnú ar an ábhar atá a'd. Sea, nuair a aithníonn tú láithreach go bhfuil siad ag suim a léiriú roimh an chlár a fheiscint, a fhios agat go mbeidh, go mbeidh tionchar ar an lucht féachainte agus go mbeidh sé dearfach inti. Em, b'fhéidir go labhróimíd faoi em, em, an scannán Lón sa Spéir agus cárb as a tháinig an smaoineamh sin agus I suppose an gradam a bhuaigh tú chomh maith.
Yeah, abair, an bunsmaoineamh sin a bhí againn, bhí muid istigh i bpub i ndeisceart na Gaillimhe agus chonaic muid an pictiúr agus chonaic muid an pictiúr sin, mar a fheiceanns tú, go leor, bíonn siad i go leor áiteacha an pictiúr sin. Agus séard a bhí scríofa bhí nóta ann ó mac le duine de na leaids a bhí thuas ar an mbíoma a rá Sure that picture, this is the picture of my of my uncle, of my father and and his brother-in-law on the other side. Agus is as sin, you know, labhair muid le fear an phub agus bhí an t-eolas sin aige agus is as sin a d'fhás sé agus d'fhás d'fhás sé isteach i i gclár ar bhealaí bhris sé síos go leor de na de na ballaí sin a bhí ann go clárachaí Gaeilge faisnéis. Ag an am bhí The Pipe le Richie Ó Domhnaill díreach théis a ghoil amach ansin tháinig muide so díreach ina dhiaidh agus is dóigh ar bhealach léirigh sé go bhfuil cláracha Gaeilge in ann taisteal but ar bhealaí eile léirigh sé dhom go gcaithfidh an scéal a bheith thar a bheith go maith freisin. Thar a bheith go maith. Bhí, bhí, bhí, bhí. D'éirigh linne roinnt den leagan Gaeilge a thaispeáint ag TIFF, ceann de na scannáin, ceann de na féilte scannáin is mó ar domhan. Agus dúinne a bhí ann, just go raibh muid in ann é sin a bhaint amach. Ba rud mór millteach é, nuair a chuimhnigh muid ar na chéad cúpla clár a rinne muid cúpla bliain roimhe sin, ag plé le daoine aonaracha amuigh i ngarraí féir nó ag baint mhóna agus an chéad rud eile bhí muid ag taispeáint scannáin.

Is dóigh liom anois go bhfuil na clárachaí atá muid a spáint ar TG4 níos feárr ná na clárachaí a chuir muid ar fáil dhó b'fhéidir scór bliain ó shoin, mar gheall ar an aistear sin a bhí againn. Cinnte, a Rós, nó, ana-mhaith. Sin saghas léiriúchán iontach ar go bhfuil sibh ag foghlaim i gcónaí agus ag ag fáilt aiseolas chomh maith b'fhéidir fiú ón lucht féachanta. Sin rud iontach, sin rud tábhachtach chomh maith chun cláracha níos fearr agus níos I suppose na cinn atá ag teastáil don lucht féachainte chomh maith agus cinn bainteach faoin, or bunaithe ar I suppose daoine amuigh sa cheantar agus daoine sna Gaeltachtaí nó daoine i mbun earnáil na Gaeilge chomh maith. B'fhéidir go labhróimid faoi just an bhfuil aon comhairle agat faoi, like, na mic léinn atá ag féachaint air seo faoi láthair, tá siadsan sa mheánscoil agus tá siad ag iarraidh b'fhéidir dul i mbun post um, nó dul i mbun cúrsa a dhéanamh atá bainteach le um, leis an earnáil na meán cumarsáide nó an ríomheolaíocht. An bhfuil aon chomhairle agat dóibh siúd atá ag féachaint air seo? An comhairle is mó a bheadh agam dhóibh ná, ná díreach labhairt le daoine. Bí fiosrach agus oscail do chuid súile don áit atá timpeall ort. do na daoine agus céard tá ag tarlú i do cheantar agus bí gníomhach sa bpobal agus cur le do cheantar mar go leor den obair sna meáin agus an earnáil cruthaitheach caithfidh cineál suim a bheith agat sa bpobal agus i ndaoine. Ní le bhaint teicneolaíocht tá sé ar fad má tá tú dúnta isteach agus istigh i do sheomra agus nach bhfuil tú nach bhfuil a fhios agat Céard tá ag tarlú i do phobal? Caithfidh tú a bheith, caithfidh tú a bheith oscailte dhó sin agus a bheith in ann, mar is iad na daoine atá thimpeall ort, sin é do phobal. Agus mura bhfuil, tá dhá rud ann, tá tú ag iarraidh clárachaí atá, atá tú fhéin ag iarraidh a dhéanamh agus atá pearsanta dhuit, but ansin caithfidh ar an lámh eile, caithfidh tú a bheith in ann é sin a chur i láthair do dhaoine agus é sin a chur i láthair an pobal áitiúil atá thimpeall ort. An rud nach dtuigeann go leor daoine ná go bhfuil na bunscileanna acu. Tá na bunscileanna scéalaíochta acu i dtaobh na gcúrsaí teicneolaíochta acu. Tuigeann siad an difear idir post agus story. Tuigeann siad má tá cuntas Instagram nó Snapchat agat, tuigeann sibh ar fad le haghaidh scéalta a dhéanamh. Tá an buneolas sin agat. But ansin caithfidh tú é sin a mheascadh, bhuel, tá tú in ann é sin a dhéanamh ar do phone agus tá sin ok do do chairde, ach le bheith é sin a dhíol do lucht féachana níos leithne, díreach triail a dhíol le do phobal áitiúil. bí gníomhach ansin, agus ansin má tá tú in ann do phobal áitiúil, aithne a chur orthu agus bheith gníomhach ann agus na rudaí atá ag cur as dóibh sin a chur i láthair i do chuid scéalta, é sin a chur i d'insint do chuid scéalta, tá deis agat ansin bogadh ar aghaidh. But is dóigh liom go gcaithfidh cineál sprioc a bheith agat agus sprioc a bheith agat agus caithfidh tú cineál a bheith dírithe ar mhaithe le rudaí a fheabhsú i do cheantar. Agus is féidir rudaí a fheabhsú díreach i dtaobh an camera an camera seo atá agat. a dhíriú air sin, a dhíriú ar na fadhbanna atá atá ag do cheantar nó atá ag do phobal. Is rud uafásach cumhachtach é an ceamara. Agus más féidir leat é sin a dhíriú ar áit a bhfuil an dubh dhá chur ar an mbán nó nach bhfuil an rud ceart ag tarlú, tá deis an-iontach ansin agus is dóigh liom go mbeidh deis an-iontach i TG4 sna blianta amach romhainn i gcúrsaí reatha agus ag cineál ag déanamh iniúchadh ar an pobal áitiúil thart anseo.
Sea, ar fheabhas. Agus I suppose is léir, ó a bheith ag féachaint ar na cláracha difriúla atá déanta agatsa le Aniar, em, sin é an slí faoi láthair ina bhfuil sé ag bogadh, em, go mbeidh níos mó baint ag cúrsaí reatha agus cúrsaí sa phobal. Em, cad iad na rudaí atá ar siúl agat faoi láthair le Aniar, em, agus cad iad na rudaí difriúla an, an féidir leat iad siúd saghas a léiriú don lucht féachanta? Ó, abair, nuair a tháinig mé féin isteach san earnáil, bhí go leor béim ar ar cúrsaí staire. Bhí bhí cineál TG4 ba rud nua é agus cineál ar bhealach tógadh na húllaí ba ísle agus déanadh na déanadh an ábhar, bhí go leor ábhar le cruthú agus ar bhealach thit muid isteach sa trap ansin b'fhéidir feadh deich mbliana, an earnáil ar fad, go raibh muid ag breathnú siar an iomarca. Agus is dóigh liom anois le le le b'fhéidir le le cúig nó sé de bhlianta, go bhfuil anois sé sin uilig athraithe agus go bhfuil muid ag spáint an pobal mar atá agus ag crochadh scáthán ar an bpobal. In áit a bheith ag breathnú siar, tá muid ag breathnú thimpeall orainn. Agus sin é, is dóigh liom, an rud is tábhachtaí mar sin é atá daoine ag iarraidh, sin é atá an lucht féachana ag iarraidh. Agus más féidir linne cláracha Gaeilge a chur i lár an plé áitiúil agus an comhrá áitiúil faoi céard atá ag tarlú, sin é an áit, sin áit go gcaithfidh teilifís agus clárachaí bheith. Má tá muid a' plé cúrsaí staire agus clárachaí staire gon chuid is mó, caillfidh tú lucht féachana agus caillfidh an teanga an faobhar agus an deis atá aici le cúrsaí teilifíse a bheith i lár an aonaigh. Go leor de na cláracha atá muid a dhéanamh, nós Bádóirí, Bailte, tá siad sin uilig a' plé agus cúrsaí club, tá siad uilig a' plé le breathnú inár dtimpeall agus céard tá ag tarlú go háitiúil. Tá daoine iontach ag déanamh rudaí iontach, amuigh sa bpobal agus díreach an ceamara a chur orthu. So le Bailte tá muid tá muid ag déanamh sraith nua Bailte, tá muid ag déanamh sraith nua Bádóirí le cúnamh Dé, um, má théann rudaí chun cinn, tá muid ag leanacht um, clubannaí eile i mbliana, uh, sa sraith club, téann muid isteach a chéile cumann CLG nó cumann spóirt agus leanann muid iad ar feadh, feadh bliana agus feiceann muid an obair iontach a bhíonns ag, bhíonns ag tarlú ansin agus go bhfeicfidh tú an an duine áitiúil ag traenáil ag an leibhéal is ísle b'fhéidir, b'fhéidir Junior C, football, nó iomáint, agus ansin téann tú ar aghaidh go dtí na daoine atá ag déanamh rudaí idirnáisiúnta agus ag déanamh rudaí atá i mbarr a gcuid spóirt. I dtaobh clárachaí eile, tá muid díreach tar éis an sraith Turas Clainne a chríochnú do TG4 agus dhírigh sé sin ar saol saol clainne agus saol mná agus súil a bheith ag iompar páiste agus is dóigh liom go raibh sé sin thar a bheith tábhachtach do do Aniar agus do TG4 go raibh muid ag tabhairt tarraingt isteach lucht féachana mná i dtaobh na scéalta sin. So aon áit a bhfuil coimhlint, aon áit a bhfuil eh, an dubh dhá chur ar an mbán nó aon áit a bhfuil spiorad pobail agus go bhfuil rudaí maithe ag tarlú sin an áit go gcaithfidh Aniar agus na comhlachtaí eile bheith a dhíriú in ord.
Cinnte, no, gan dabht, agus ceapaim go bhfuil, mar shampla, na mic léinn ag féachaint ar seo chomh maith, go mbeidh an-shuim acu i gcúrsaí atá ag tarlúint faoi láthair agus sin é an rud atá léirithe agatsa ansan agus ceapaim go bhfuil sé sin chomh tábhachtach chun cinntiú go mbeidh an lucht féachainte in ann nasc a dhéanamh leis an t-ábhar agus in ann feiscint go bhfuil an pobal atá siadsan ina cónaí ann i like i lár an chláir agus go bhfuil sé lárnach faoi láthair agus inniu. Sin an rud tábhachtach faoi chomh maith, ceapaimse, ó mo thaobh anyway. Aontaím leat, an rud atá tábhachtach freisin ná ní amháin go bhfeicfidh na mic léinn óga a bpobal, Caith siad iad féin a fheiceáil. Ó cinnte, yeah. Caith siad iad féin a fheiceáil agus na scéalta atá acu agus na daoine atá ag cur as dóibh féin a fheiceáil agus más sin ar TG4 nó más ar Bloc nó más ar Molscéal caitheadar a bheith in ann a saol féin a fheiceáil nó ní bhaineann sé leo agus ní bheidh an Ghaeilge leis. No, gan dabht. B'fhéidir just mar mar saghas deireadh a chur leis, Seán, an. Ó thaobh an Gaolainn de agus an méid deiseanna atá ann anois do daoine óga agus do aon duine atá suim acu sa Gaolainn, cén comhairle a bheadh agat dóibh ó thaobh dul i mbun post nó dul i mbun an saghas suim atá acu sa Gaolainn a chur, an fuinneamh sin a chur isteach agus post a fháilt sa Gaolainn? Is dóigh liom go bhfuil muid ag tíocht isteach sa earnáil ag am atá fíorthábhachtach. Ní raibh na postanna seo ann nuair a bhí mise ag tosaí amach. But, ní raibh earnáil na teilifíse ann, ansin ní raibh earnáil na teicneolaíochta ann. Anois tá earnáil na teicneolaíochta agus earnáil na Gaeilge dhá chruthú ag na meáin Ghaeilge. So, tá go leor leor postanna ag tíocht isteach as seo go ceann chúig bliana, nó b'fhéidir deich mbliana. Umm, an chomhairle a bheadh agam ná mar a thug, dúirt mé ar ball, gabh i measc do phobal féin, fáil amach céard atá tarlú go háitiúil. agus bí lárnach i do phobal agus ansin beidh cineál misiún agat agus beidh cineál sprioc agat agat féin ach ar bhealach osclaíonn an Ghaeilge doirse do dhaoine óga. Má thuigeann siad a luach, má thuigeann tú luach na teanga dhuit féin agus go do phobal níl aon doras nach n-osclóidh sé. D'oscail sé doras dhomsa, D'oscail sé doirse go na go na céadta, na mílte duine. Agus i ndáiríre, más maith leat a bheith i do chónaí, tá sé chomh bunúsach leis seo, más maith leat a bheith i do chónaí san áit ar tógadh thú, is é an bealach is fearr le sin a dhéanamh, chomh maith le post maith a fháil, ná Gaeilge a bheith agat. Sí an Ghaeilge an bealach, sí an Ghaeilge agus an oideachas na bealaí is fearr le go mbeifeása in ann cur fút i do cheantar féin. Más maith leat bheith ag imirt le do fhoireann peile, agus go bhfuil tú ag imirt leo anois, tá tú ag imirt leo anois agus go bhfuil tú ag iarraidh ag imirt leo go ceann deich mbliana, chúig bliana déag. Sin an Ghaeilge agus sin oideachas na bealaí is éasca le go mbeidh tusa in ann rútaí a chur síos agus go mbeidh tú in ann fanacht thart ehm, do cheantar. Anois go leor daoine roinnt daoine eile déanann siad hóp siad ag iarraidh imeacht is bheith ina gcónaí áit éicint eile agus is breá sin, but fós féin Fiú an dóibh sin, má tá an t-oideachas agus an Ghaeilge acu, tá siad in ann a bheith ag obair san earnáil. Ní gá go mbeidís ina gcónaí sa nGaeltacht. Ar fheabhas, ana mhaith Seán. Comhairle iontach ansan do sna mic léinn atá ag féachaint agus d'aon duine eile atá ag iarraidh dul i mbun postáil sa Gaelainn agus an fuinneamh sin a léiriú as seo amach. So go raibh míle maith agat Seán arís agus gach éinne atá ag féachaint ar seo bígí liom arís níos déanaí.